ụtụtụ ọma igbo bụ igbo a sị na ugo gbuzue ọ chakee ụkwa ruo oge ya ọ daa o ruo n'oge ahụ anyị ji ewetara gị ihe omume ka o si mee n'Ugwumba telivishọn nke ahụ e ji newspaper review wee mara n'olu nwa bekee ị dịkwara njikere ịnụ ka o si wee mee na nke taa bụ tọzde ahịa eke abalị iri na isii n'ime ọnwa iri na otu nke afọ puku abụọ na iri abụọ na atọ eji m aka na i mere ọfụma ebe ahụ ị nọ nke ọbụla ị na-eme ya gaziere gị ọ ka bụkwa emilia onyinyechi nwankwọ ka ị na-apụ iri ya kpọọ m ada ọlaedo ebe ọbụla efere m mụ na maazị mike onovo onye isi ozi na ugwumba telivishọn nọ ya na nke taa biko nna kpọrọ m gị kelee ọhanaeze ọ dị mma ndị be anyị sịrị ọ bọrọ chi kelee chi ya mere ọ bụrụ na ị na-ahụ anyị tata ọ bụrụ na ị na-ekiri anyị ihe ọ pụtara bụ na ị bọọna chi ihe ọ pụtara bụ na ahụ siri gị ike ya mere biko ka anyị kelee chineke anyị gbapụ ya ọsọ ọ bụrụ eziokwu daalụ nna obi okorocha betrayed ojukwu by dumping apga ọ massob na-ekwu nke a ee na aka chịburu anambra steeti bụ peter obi ya na nke chịburu Imo steeti bụ Okorocha na ha eh, ihe mezi ha emezi wee hapụ apga ọ bụ ndị massob na-ekwu nke a Mm. Mm, eh, ihe ihe mgbe Gịnị? mgbe ụfọdụ amaghị m ka eh, massob mgbe ụfọdụ ụfọdụ n'ime ha Mm. maka ama m ijele bụ onye isi ha ụfọdụ n'ime ha mgbe ụfọdụ etu ha na-esi atinye ọnụ na politiks mgbe ụfọdụ na-eme m ana m ajụ ọ ka bụzikwa ka a na-azọ Biafra ka a zọkata na Biafra wee tinyewe ọnụ na politiks ọ dịkwara mma o mana ofu ihe m na-ajụ bụ ọ bụrụ na onye a na-ata obi ụta na-ata okorocha ụta ee eh, o chetara na ntuni aka gara aga na nwunye Ojukwu pụtara ka ọ zọọ sineti hmm. e wee gbuo ya chandụ ya bụ ọ bụrụ na ndị nọ n'isi apga ee eh? mm. ama m na n'Imo steeti mm. eh, ekwuwe ekwu n'Imo steeti na ọchịchị nke ọzọ akwadoro onye ọbụla sị na nke a bụ nke anyị ndị mmadụ pụtagasịa gbagasịa fọm egbuo ha chandụm rie ego ha ị na-asị anyị na nke a bụ nke anyị na nke a bụ nke anyị okokorooko chi efoo nke a bụ nke anyị a nọkatazi ofu onye akpụrụ ọkụkọ ahụ kpụrụ ọkụkọ apga taa ya ị na-asịkwa m ka m nọrọ n'ihe ya bụ o nwe onye m na-ata ụta na ọ pụọ maka na ndị ọchịchị dịka onye onye na-eme biznes ihe ọ na-achọ bụ ebe ọ ga ebe ọ ga-agazi ihe mere njikwa ihe m hụrụ ebe ahụ bụ na ọ dị ka a ga-asị na ọ dị ka ndị apga maọbụ na apga anaghịzi emete ha ọfụma maọbụ inyere ha aka iji wee nweta ihe ha chọrọ n'ọchịchị mere ihe ndị a ji ahapụ ya abanye pati ọzọ ee ee mgbe nke ekwuwe ekwuwe mgbe nke okorocha okorocha abata ha na apga sị anyị na nke a bụ nke anyị nke a bụ nke anyị ozugbo ozugbo o meriri kpam o burukwa kwafee na apc Ehe. Ehe, apc wa amaghịzi m etu ihu na ọnụ dị ekịta maka na ụfọdụ na na-asị anyị ka anyị baa na national party ka anyị baa na national party Mm. ọ bụ eziokwu ọ bụrụ na emeziri ọfụma ka anyị nweta apga mee ya ọkwụrụ akwụrụ hmm. ka ọ ga-abụ enweziri etu esi na-akpa gị na ndị ọzọ na-akpa ị mara yes ee na ị kwụziri ọfụma ha enwere ike enyeghị nke a enyeghị nke a mana ọ bụrụ na ị nọ dịka apga hmm. ee sụsọ otu steeti ka e nwere ahịnze chineke na a ka ji otu steeti ahụ ruo kịta hmm. ọtụtụ ndị mmadụ na-abụrụ ha pụta ha emee emee ike agwụ ha maka na a na-eburu ibu bogide ndị nọ n'ọchịchị ịma na eh, ịbịa na ụmụ ihe politiks a ịbịa na ụmụ ihe ndọrọ ndọrọ a na-eme ọ bụrụ na unu nwee ihe dị ka steeti iri a ga na-esi n'ego steeti iri ahụ na-akpachapụ ego eji na a na-ekenye ndị isi ọchịchị na ego eji na-arọnụ the pati ma ọ bụrụ na asọ ya etu ha na-eche asụ ya mere etu ọ bụ ofu pati ọ ka na-enye ha nsogbu meru na o rukwa ha na mgbe a na-azọ asị anyị na nke a bụ nke anyị nke a bụ nke onye ọbụla abata ee ndị nọ n'isi mgbe ahụ amaghị m ka kịta ndị nọ n'isi mgbe ahụ ha ji emere ihe eji akpa ego kpacha ego ụfọdụ n'ime ha nọzi n'ime hmm. ya bụ onye na-ata ee Peter Obi na Rochas na onye ọbụla ụta na ha pụrụ na apga ee hmm. eh, ị ga-agwa m ka ọ bụ ka ị nọkatara na ihe na ada akwụ ofu ebe ekiri mmanwụ mm. ọ bụrụ na emejiri ọfụma ọ bụrụ na ndị isi mejiri ọfụma echeghị m na ha kara ịpụ maka ihe a na-ekwuzi okwu bụ etu apga ga-esi gbasaa banye ụmụ steeti ndị ọzọ dị n'ala Igbo ọ dịka a ga-asị na a na-ahapụ ebe a na-echi ọzọ mhm. mm, ị nọkata echi m na nke a bụ nke anyị nke a bụ nke a ga-emechizi anya ọ dịka ndị ị gaa n'ụlọ ụka kịta e, a na-ekwu pastọ asị receive receive receive ndị a bụ ndị a- a- a- agbara ọgwụ n'isi asị gị receive receive i mepezie aka ka nke iji ka i receive o- ihe asị gị receive nke i ji adapụ na adapụ. pastọ ewere ya tinye n'akpa ọhụ a- o- o- eh, eze na-aghọrọ ndị ọ na-achị um, ọ dị mma ya bụrụ na ị chọrọ ịmatakwu ihe gbasara akụkọ a gaa na akwụkwọ Punch gaa gụrụ ya nke ọma akụkọ ọzọ anyị nwere ebe a dịka ibe ya wee sị Abia restricts movement of um, heavy duty vehicles from 7am to 8pm nke a wee na-akọwa na gọọmenti Abia steeti um akwụsịgo nnukwu trọk ịgba n'okporo ụzọ Abia steeti site na elekere asaa nke ụtụtụ ruo na elekere asatọ nke abalị hmm, ị nwere ike ikwu maka hmm, ọ dịkwa mma ọ dịkwa mma ịma na etu o gbuchara ndị mmadụ hmm, ụbọchị a ndị ahụ nwụrụnụ ee eh, Chukwu nara mkpụrụ obi ha na ndokwa ee eh, ọ na-abụ o mee etu a anyị niile agbapụta emewe nke a mewe nke a ha niile ohi ya fire brigade ee eh, mana ihe m na-ajụ bụ ọ gaghị ekwe omume ọ ga-adịgidekwa ọ gaghị ekwe omume nke mbụ gịnị mere o ji daa ndị ihe na-adagbu ka mgbe i lee anya ị ma na mgbe ọtụtụ mgbe na ajọ ụzọ ajọ ụzọ mere e ji daa eziokwu ka a na-asị ndị ihe na-ajụ ndị nwe ụgbọala na-asị ha kee e, akwụkwọ road worthiness road n'onwe ya ọ dịkwa worthy hmm. ya bụ ọ bụrụ na a machie ha ọ dịkwa mma o maka na ha na-enye nsogbu mana ihe m na-amaha bụ ka a ga-emekwu ya ihe dịka afọ na-abịa jụọ m enwere ike enwere ike iwu a anọọ otu afọ ma ọ bụkwa na o ruru otu afọ tupu ị ga-ama nnukwu truck a ebidokwa gbawa ọzọ mm. o ruo ihe ị gaha ama kịta o ruo ihe ruo ihe dịka ọnwa ịtọ maọbụ ọnwa ịnọ ee gaa nee anya ị ga-afụ ọ bụrụ na ị fụha ọzọ ị ga-afụ Dangote truck Dangote ebe ọ na-ebuga cement e mee kịta ha agbaa bụ asịghị na eh, na-ekwe ha bute eh, cement na Abia State e mepetụrụ ha emeri na akwụ ga-esoro ibe ya gbaa mmanụ ị fụ ka Dangote na ndị ọzọ ndị nnukwu nnukwu ndị ọzọ ndị ọzọ esoro ha gawa mm, ọ dị mma jee na akwụkwọ Vanguard ga-agụrụkwuo akụkọ a mm. ọfụma mm. akụkọ ọzọ anyị nwere ebe a wee sị Don't exclude Southeast from Railways Upgrade Program, Senate tells Federal Government. Hmm. Nke a wee bụrụ ndị Senate na-agwa Federal Government ka ha ewepụkwana Southeast na ya bụ ana Igbo anyị n'ọdịda anyanwụ hmm. sị ha ewepụkwana ya n'ihe gbasara railway program upgrade program ha na-achọ ime ihe gbasara eh, railway a hmm. ụmụaka anyị ndị a- ndị nọ n'ana Igbo bụ sọsọ n'akwụkwọ ka ha ga na-agụte
Ee, eziokwu maka na kemgbe mụwa ji wee mara ihe am- ama m ihe gbasara railway ị ka bụ- Ah, ị- ị- ị- ị ka bụrụ tata na ị ka bụ tata amago m na 1982 Mm. eh, esi m Enugu gaa Aba ị nọrọ n'ụgbọ oloko eh, ị nọrọ n'ụgbọ oloko eh, train eh, ihe ọ na-atọ ọ na-atọ m ncha ncha mgbe ahụ mm. maka ị na-agbafe ị na-agbafe ị na-agbafe ụzọ ị gbafee vim ị gbafee ebe nka ị gbafee ebe nka ebe ị ga-ata anụ nchi ebe ị ga-egote ọkwụrụ ebe ị ga-egote nte egote igbo mm. anabatazie ihe niile nye ọkụ ọkụ ọ bụrụ na e, e, anyị mana ọ bụrụ na mm, railway na-arụ ọrụ etu o si kwesị ịrụ a kaghị na-enwe ụmụ e, nsogbu ndị nnukwute truck a na-agba anọkata ada n'ụzọ maka mgbe ahụ a na-enwenụ train na-ebu sụsọ ibu ibu o buru kịta o nwere ike buo ihe karịrị ihe e, e, truck iri ịtọ ga-ebu ugboro n'otu ugboro ihe a dịkwanụ mma sị revive-uo ya because ọ dị ka a ga-asị na ọ na-akwụsịtụ ihe mberede okporo ụzọ tupu ị na-anụ na um, ụgbọ oloko nwere ihe mberede okporo ụzọ ọ na-ara ahụ mm, mm, eh, mana ndị ndị mere ka ọ nwụọ ala adịghị mma bụ uru ndị nze ndị mere ka ọ nwụọ ha ma ihe ha ji mee ka ọ nwụọ eh, ndị na-achọghọkwanụ ka o kunie ọ kachasị n'ebe ọ gbasara nke ana Igbo mm. ọkwa ebidogo nke Lagos enwego ebe a blue blue eh, line abi blue gịnị ee na-agba na Lagos ugbu a ị pụọ na Mile 2 o buru buga gị na Island fiam ị ma-enwe nsogbu enweghị hold up enweghị ihe na mgbe ọwa sịrị na ya ji erute ka o ji erute o buru ọtụtụ ndị mmadụ molue adịghịzi na Lagos ya bụ ahịze ndị Lagos mana nke a bụ ee railway dị federal gọọmenti n'aka ha chee na ndị Igbo na anyị niile ga-anwụnyụ anya ma ọ bụrụ na e wepụrụ anyị railway mm. anyị ga na-adịkwa ndụ ebe Chukwu na-adị ndụ anyị ga-adị ndụ anyị ga na-aga n'ihu o mere eme mm.
eh, ya bụ jee n'akwụkwọ Sun gaa gụrụkwuo akụkọ a n'uju ya ọzọ anyị nwere ebe a wee sị NLC TUC suspend strike as federal government to reciprocate gesture nke a bụrụ na ndị ọrụ gbara abụbọ ọrụ abalị abụọ gara aga na ha akwụsịgo ya e, mana ha na-atụ anya na gọọmenti ga-elebanye anya n'ihe na nkwa ha kwere imere ha tupu ha wee kwụsị ya kpamkpam hmm?
Hmm, ọ dị mma ofu ihe na-atọgodo m ụtọ bụ na e, agbago ya bụ ụzọ owere mgba hmm. ọ dịgonu ka ọ dịnụ ka nwoke na nwaanyị ji nana maka na enwere ka ọ na-abụ mgbe niile ọ na-abụ ụja na a na-eme nke a na-eme nke a na na-eme otu ha mere ya eme kịta dịkwa mma ee ọ bụ eziokwu na ihe ha ji mee ya nke a bụ na etiri onye isi ha ihe o anụkwana m sị na ụfọdụ ụmụ ihe nkwekọrịta ha kwuru bụ na onye ahụ bụ onye ha sịrị onye ahụ bụ onye tiri kpọtara ndị bịara tie onye isi ha ihe na a ga-akpọta ya eh, kpọrọ ya gaa ụlọ ikpe kpee ya ikpe mee nke a mee nke a ndị gọọmenti ha amarịgoro na e kpee ya n'Imo steeti na ihe ọ ga-abụ discharge and acquitted even before a na-abịa kọtụ na emego discharge and acquitted ndị na national e wee sị ha mgbe ọ na-enye na nsogbu eh, security adviser wee sị ha na ya ga-ejizi aka ya kpee ya bụ ikpe mm. ha ekweta na ugbu a eh, ọ bụrụ na e kpeta ya mma ọ dị mma e kpeta ya njọ ọ dị mma mana ihe anyị ma bụ na ọ ka mma ka mmanụ ma nọọ nwoke n'ibie mm, mana nke a ha na-asị gọọmenti ha lebanye anya n'ihe a chọrọ ka ha meere ha tupu ha wee kwụsị abụbọ ọrụ a kpamkpam ị ma na kịta na ha kwụsịchabeghị ya na ọ ka bụ nke nwa bekee kpọrọ suspension na ha ka suspendịrị ya so ọ dịbeghị indefinite hapụ ha hapụ ha e nwere ihe e kwuru n'ime ụlọ ụfọdụ ada agwa anyị ụfọdụ a na-agwa anyị ya bụ nke ahụ e kwuru n'ime ụlọ ee eh, sọsọ ha ma e nwekwara ụfọdụ ga-asị na ha nara n'aka azụ mụ ekwenyeghị na mgbe niile ka e ji anara aka azụ mm. mụwa kwenyere na e nwere ndị bịaranụ ka ha mee ka ọ dịrị ọha na ọha na eze na mma na mgbe mbụ ama m na ee eh, i kwuta ha n'okwu NLC ihe ọbụla mere ndị NLC apụta mgbe ahụ enwebeghị TUC mgbe uh, Oshiomhole ha Oshiomhole ha na uh, Pascal Bafyau wa ha nọ mm. mgbe ahụ a nọ n'ọchịchị ndị ndị soja mana ndị a na-enye nsogbu mgbe ahụ na-ekwuchitara ọha na eze eh, ọ bụ eziokwu na Oshiomhole mechaziri esi eto mara ya chee na ọ bụrụ na ihe na ọ bata garuo gọvanọ eh, wufuo ezi ihe nwaanyị anyị mara na ọ dị ka eh, agbawa n'egwu ọzọ mana etu o si dị bụ na ọ ka mma ee ihe ọbụla ha kpatara nke a ga-eme eme ya anyị amago na Naịjirịa Mm. gọọmenti bụ ihe nkwa a na-ekwe nwaanyị n'elu akwa Mm. ka ha na-ekwe a na- a na-azụ ya kasiki Mm. ya bụ hapụ ndị a ya dịba nnọọ ya bụrụ na ị chọrọ ịmatakwu ihe gbasara akụkọ a gaa na akụkọ Guardian gaa gụrụ ya n'uju o wee bụrụ ebe a ka anyị na-adọbiri ya na nke taa na ihe omume ka o si mee daalụ maka ịnọnyere anyị ma matakwa na nwatakịrị nọdebere okenye anọtaghị ibegiri ji ọ nọta anụ kpọrọ nkụ ya mere o ji wee dị mma na ị ga na-esonyere anyị maka na o nwere ike akụkọ ndị ị na-anụhụ ebe ọzọ i wee nụ ya ebe a otu anyịnwa si e na-atapịrị gị ya n'asụsụ Igbo dịkwanụ mma ee maka na asụsụ nke gị ga-aka wee doo gị anya ọ ka bụkwa Emilia Onyinyechi Nwankwo ị fụrụ iru ya kpọọ m ada ọlaedo ebe ọbụla ị fụrụ m nna kenee ọha na eze tupu anyị apịachie ọ dị mma mụ bụ Mike Onugbu na-asị unu biko ee soro anyị sonyere anyị na-atụsa ya bụ ozi ee maka na ee nke m bụ nke m nke anyị bụ nke anyị Mm. ebe ọ bụ na a na-asụ asụsụ anyị jiri asụsụ anyị na-atapịa a na-agụ mgbe ụfọdụ ọ, a bịa ikwu okwu etu a sị a sị na ọ ka mma n'oyibo okpokpo oyibo ndị ahụ a na-eji aghọgbu anyị ọ bụrụ na a na-asụ ya n'igbo ị marugo ihe m kwuru mara ọnụ mmiri okwu m ana m asị unu ka ọ dịkwa n'echi ndewo